Bhuel deib cén sceal é. Fáilte go dtí episode uimhir 13 agus tá tá sé ina dheatach an tá guí guí níor guí níor tá sé

was that nuair a bhí muid ag iarraidh an podchraoladh a thaifead. Cén fáth nár ith sé níos luaithe iad? Tá a fhios a'm. Dé- Déanann an teas sin as rud atá tugtha faoi deara a'msa freisin ná cuir i gcás am, dá mbeadh tá a fhios a'd bowl nuts cnónna sin fágtha dhó agus eh, bheinn se em, bheadh sa- bheadh siad ansin le cúpla uair an chloig b'fhéidir. Ansin nuair a thagann duine eicínt nua isteach. B'fhéidir tusa dá dtiocfadh tusa abhaile ó bheith ag obair nó mé fhéin bheith amuigh ag siúlóid nó rud eicínt chéad rud eile mar bheadh duine nua ann ó láithreach, láithreach gabh sé tosaigh sé ag ithe ansin ar each is dóigh cheap mé teagmhaigh mise le muid le hoid uaidh nó rud eicínt ach tá sé sin tugtha faoi deara a'm le blianta ach níl a fhios a'm ab in nós a bhíonn ag chuile ghadhar nó céard é fhéin ach déanann Sonny é sin cinnte.
Caithfidh muid cúpla rud a cheartú a dúirt mé san eipeasóid deireanach. Ní Joe dot ie ach lovin Ireland a bhí ag roinnt ár bhfíseán ar Facebook. Gan aon, gan aon fáth dhúinn. Ab in lovin Ireland dot ie nó just lovin Ireland? Bhuel, lovin Ireland ach ansin an Instagram handle ná lovin dot ie ach ní maith liom iad sin mar chuir siad suas scéal cheana faoi Airbnb sa nGaeltacht. Agus bhí sin ceart go leor. gur chuir siad suas an scéal sin ach d'úsáid siad peictiúr go teach do thuismitheoirí mar thumbnail agus d'iarr mé dhóibh an féidir libh é sin a bhaint mar ní Airbnb é sin. Cinnte ní Airbnb é sin. agus níor fhreagair siad mé chor ar bith agus níor thug mise faoi deara nuair a chuaigh siad i dteagmháil linne ar chuntas Sonny ar TikTok gurb é an dream céanna.

Go raibh sé sin ligthe amach ar cíos nó ar Airbnb ach ní raibh, is ní bhíonn, is ní raibh riamh. Tá a fhios a'd as na tithe uilig a d'fhéadfadh siad roghnú, tá a fhios a'd cé mhéad céadta tithe atá sa nGaeltacht a d'fhéadfadh siad roghnú, roghnaigh siad an ceann sin nach Airbnb. Bhfuil a fhios a'd céard a chuir cantal ormsa an lá cheana tháinig rud eicínt isteach sa bposta sórt cineál irisleabhar saor in aisce nár, déarfainnse gur tháinig sé go chuile theach sórt cineál spam agus, an ag a cúl an was that an clúdach ar chúl an leabhar bhí um, Do you own a holiday home in Connemara Sonny? Bhí sé ag brúchtaíl ansin. Sonny. Do you own a holiday home in Connemara? Do you want to make it work for you? Nuair a sí agus bhí mise ag rá liom féin bhuel bheadh sé go deas baile nó teach a bheith a'm sa chéad áit seachas Holiday Home. Sea, tusa.
Is uilig i mBéarla. Uilig i mBéarla, ní raibh focal amháin Gaeilge sa rud. Bhuel, bhuel, deoch, bhreathnaigh mé tríd an éasca. Tá mé ceapadh go raibh píosín beag bídeach Gaeilge sort cé mhéad leathanach a bhí ann, bhí thart ar deich leathanach, dhá leathanach déag, rud éigin mar sin, agus bhí rud beag bídeach Gaeilge ann ach sin an méid.

Chuir sé chuile theach teanga ar bheith siar. Glacaim go chuala mé.
Bhuel, bhí sé ann is bhí sé ag muid tuis mo is glacaim sé chuile theach eile istigh. Ní bheadh sé sin saor.
Bhain muid triail as an abair.ie freisin ach ní raibh an glór an comhrá an cuid sin ag obair fáth eicínt. B'fhéidir go dtriailfidh muid arís, nó b'fhéidir go n-iomarca éileamh air faoi láthair, nó rud eicínt, ach triailfidh muid arís é am eicínt, mar breá sin is go bhfuil tú in ann an chanúint a roghnú. Mar sin tá ceithre rogha, tá Dún na nGall, Conamara, Ciarraí agus na Déise, agus ansin tá tú in ann glór fireann nó baineann a roghnú. Tiocfaidh canúint Fine Gael ó canúint Fine Gael ann a bhfuil níos tábhachtaí.
B'fhéidir muid in ann do ghlór, b'fhéidir mé in ann cuid den podchraoladh seo a úsáid mar, sórt AI de.
Leagan AI dhíomsa.
Em, ach em, sé sin tá tú in ann duine a roghnú, bhuel, f- glór fireann nó baineann ar an trí chanúint, Dún na nGall, Conamara nó Ciarraí, ach ansin na Déise, ní- fáth eicínt níl ach bean, ní- b'fhéidir nach raibh siad in ann fear a fháil Mm, leis an gcanúint sin aici ach em, go fóill ar aon chaoi. em, Tá. b'fhéidir go mbeidh sé úsáideach, tá a fhios agat nuair a bhéas sé forbraithe píosa beag daoine atá ag iarraidh Gaeilge a chleachtadh, ní theastaíonn. Ní bheidh tá a fhios agat, beidh siad in ann an Ghaeilge a chleachtáil i non-judgemental environment. Ní bheidh tá a fhios agat, an duine an AI ag fáil sórt mífhoighdeach leo nó aon rud mar sin. Sea, ní bheadh sin, sin, bhuel, bhí muid ag caint faoi AI cheana. cúpla eipeasóid ó shoin agus sin anois sompla maith go AI go bhfuil tú, gur féidir tá a fhios agat a úsáid ar bhealach maith tá a fhios agat gon té atá ag iarraidh a cuid Gaeilge a fheabhsú nó feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Sin, sin bealach maith. Cuireann sé rud beag faitíos orm fós mar cheap mise, tá a fhios agat nuair atá tú ag caint faoi rud eicínt agus deireann tú é agus faigheann tú ads ansin ar do fón. Cinnte tá do fón ag piocadh suas na focla is cheap mise Á dá mbeadh muid ag labhairt Gaeilge anois níor oibreodh sé sin agus aon uair a bhíonns muid ag caint anois bíonn muid ag caint i nGaeilge ach bheadh muid ag úsáid focla Béarla ar nós dishwasher agus níos go bhfuil an dishwasher briste bhí mise ag rá sin leat agus ag plé an dishwasher agus ansin fuair mé ad inné go dishwasher ach dúirt mé Ó dá mbeadh muid ag rá miasniteoir was that an Gaeilge, leagan Gaeilge atá ar an bhfocal sin, ní, b'fhéidir nach ngabhadh muid na ads. Ach anois tá mé ag ceapadh go ngabhadh mar bhí mise ag caint isteach san abra.ie rud, ní an ceann an comhrá ach nuair a labhraíonn tú agus scríobhann sé síos, tagann sé amach mar téacs an rud atá tú a rá. Em, mar sin cinnte bheadh an fón in ann muid a phiocadh suas le Gaeilge anois, tá an teicneolaíocht ann, agus ansin na ads a thabhairt chugainn ansin.
Ó, cinnte, bheadh, bheadh. Tá mé cinnte go bhfuil. Is cuimhin liom go mbeadh scam, coinne at cúpla bliain ó shoin, níl a fhios agam ar Facebook ab ea nó cibé cén áit ach bheadh scams Gaeilge ag úsáid scríofa. Ó, tá sé go minic. Feicim go bhfuil sin go minic. Scríofa i nGaeilge. Is dóigh, duine eicínt Níl a fhios agam áit d'fhéadfadh sé áit ar bith sa domhan ach cé go raibh sé te AI cinnte is dóigh a cheap sé nó sí, Well, is b'fhéidir, dóigh nó Google sí, Translate. nó sí, em, gur, b'fhéidir cheap siad gur Gaeilge príomhtheanga a labhartar in Éirinn. B'fhéidir, just duine as tír éicint eile nach mbeadh a fhios acu. But tá mé ag ceapadh má bhreathnaíonn tú, was it sí an Ghaeilge an chéad theanga na tíre go hoifigiúil. Go hoifigiúil.
Sea. Mar sin is dóigh gur chonaic siad sin nó chinn siad, right, cuirimid an. Sea. An ceann, an leagan Gaeilge chucu. Sin atá mise ag ceapadh rudaí mar sin a tharla sórt ach spáineann sé duit. Tá sé, tá sé ann. Tá, tá sin cúpla bliain ó shoin. Sin cúpla bliain ó shoin mar sea tá. Bíonn mise ag fáil go minic, bíonn mé ag fáil teachtaireachtaí ar mo fón a rá go raibh mé ar an M50 agus go bhfuil táille le n-íoc agam ach ní bhíonn mé ag, níor úsáid mé an M50 le dhá bhliain nó níos mó. Ach faighim an téacs sin sách minic le rá go bhfuil tolls le n-íoc agam. Tá a fhios agam sin sórt pian sa tóin. Gach anois is arís níos níor tharla sé dhomsa le tamall is ga is cuimhin liom bhí mé ag fáil sórt an corrtheachtaireacht ar WhatsApp is bhí sé bhí sé chomh soiléir gur scam sórt a bhí ann, bhí sé an-soiléir sórt ach just gan click just gan click air just delete nó rud éicint ach ach bíonn daoine ann eh, bíonn daoine ann a chliceann siad ar an nasc agus em, tá sé d'fhéadfadh an an fón agus dintiúirí a bheith i mbaol mar sin sórt tá tá daoine ann mar sin mar cuid de na teachtaireachtaí Breathnaíonn siad sórt réalaíoch go leor go bhféadfadh sé a bheith i Facebook freisin. Ghabhann sé, cuimhnímse a bheith ag fáil teachtaireachtaí ó dhaoine, daoine, cairde, daoine atá a fhios agam, ach bhí sé soiléir, soiléir, an teachtaireacht, an chaoi a bhí sé ag scríobh is an chaoi a bhí, nach uathu sin a tháinig sé, gur scam a bhí ann, is caithfidh sé gur chliceáil siad sin. ar nasc a cinnt an rud a gcinnteodh agus tá go binne tharlach. Ach tarlaíonn sé, tá sé furasta tarlú sort do dhuine ar bith. Mar a dúirt tú níos luaite tá sé an-ghaofar anois faoi láthair mar gheall go bhfuil tá cén, cé chomh láidir sa ghaoth meas tú 60 km san uair? Thart air sin, ó sea. Thart air. Bhí tá wind warning i bhfeidhm faoi láthair agus bhí mise ceaptha taisteal go Gaillimh inniu. chun casadh le gaolta liom le lón agus rinne mé an cinneadh inné dúirt mé á ní ghabhfaidh mé ann anois mar tá sé chomh gaofar inniu agus bhí mé anseo bhí mé ag baint taitneamh as bricfeasta leis an gcailín beag mar was it bhí mé le an plane a fháil ar maidin ach ansin dúirt mé á ní, níl mé ag imeacht anois ach ansin Tar éis an t-am bhí mé ceaptha an plane a fháil, thug mé faoi deara, Á, níor chuir mé glaoch ar an, ar, Aer Árann le rá nach bhfuil mé ag eitilt inniu. Agus ansin chonaic mé ar mo fón go raibh missed call a'am uathub, agus dúirt mé, Á, Dia linn, beidh mé i dtrioblóid anois leob. Níor chuir mé an, an suíochán ar ceal. Ansin ghlaoigh mé ar ais orthub agus dúirt siad, Ó, bhí muid ag glaoch ortsa le rá nach bhfuil an plane ag imeacht inniu, mar tá sé chomh gaofar. Is dúirt mé, Och, go maith, mar tharla sé cheana nár chuir mé an rud ar ceal sách luath agus ní raibh siad in ann duine eile a chur i m'áit agus bhraith mé sort go dona gur, gur chuir mé amú spás ar an bplane ach em sé go maith ar aon chaoi nach raibh, nach raibh an plane ag eitilt ar aon chaoi mar, mar a tharla sé. sea, fiú dá mbeinnse le dhul go Gaillimh ní bheinnse ag imeacht mar ní raibh an plane ag imeacht. Mar sin an raibh an bád ann inniu meas tú? Aye, níl 'fhios a'am ach ní raibh sé in araíocht ar aon chaoi a bheith ag taisteal, fiú dá mbeadh bád. Ní bheadh sé go deas mar gaoth aniar aduaidh is mar a dúirt muid thart ar 60 ciliméadar san uair mar sin ní bheadh sé go deas, ní bheadh sé go deas fiú dá mbeadh an bád. Níl sé in araíocht, ní bheadh sé in araíocht.
Beidh an podchraoladh seo, an eipeasóid seo ag teacht amach Dé Sathairn ach inniu Dé Domhnaigh an. Tríú lá fichead ab ea? Tríú lá fichead mar sin.
Má bhíonn sibh ag déanamh iontais, ó ach níl aon ghaoth ann inniu ach tá muid an-eagraithe ar fad nach bhfuil ag taifead an podchraoladh chomh luath seo. An t-am seo an tseachtain seo chugainn, b'fhéidir Dé hAoine nó Dé Sathairn anseo chugainn, b'fhéidir mar an Samhradh, b'fhéidir mar Samhradh, tá súil a'am. I mí na Samhna. I mí na Samhna. Tá go díreach. Tá súil a'am. Bhuel, suas go dtí sort inniu, i ndáiríre, bhí an aimsir go maith. Sea, inniu is dóigh. sórt lá is measa nach ea tá mise ag ceapadh i mo chuimhne ar aon chaoi ní ní cuimhin liom aon lá i ndáiríre mí na Samhna nach raibh ró-dheas b'fhéidir sea cúpla lá bhí báisteach ann ceart go leor sórt ach ní raibh aon ghála ceart ann fiú anois ní hé go bhfuil sé níl sé ina stoirm ná aon rud ach tá sé Tá an ionad caite ar 60 ciliméadar san uair, sin fórsa 7, fórsa 8 ar scála Beaufort, nach ea? Tá sé sin sách dona. Bhuel, ní ní stoirm ná aon rud ach, em, bhuel, go dtí seo, tá a fhios agat, strac sé, níl muid ina ródhona, tá gnoithe an seachtain eile thart ar a bheith fágtha, mar sea. Em, tá súil agam go mbeidh mí na Nollag go maith anois freisin. Em, Ní maith liom, ní maith liom nuair a bhíonns mé ag iarraidh dul áit eicínt agus bíonn mé sáinnithe, ach is maith liom nuair bhfuil mé, bhfuil a fhios agat, má bhí mé ceaptha a ghoil áit eicínt, agus ansin bíonn an aimsir go dona agus oh well níl mé in ann imeacht anois más rud é nach raibh mé ag súil leis, bhfuil a fhios agat. Em, ach sa gcás seo bhí mé ag súil le, le n-imeacht agus ní raibh mé in ann mar gheall ar an aimsir, ach em, amantaí oibríonn sé amach go maith. Bhí, bhí tú ag iarraidh go raibh siopadóireacht a dhéanamh, éadaí deasa a cheannacht. Bhuel bhí, cén fáth nach mbeadh.
Ach is é an trua é is b'fhéidir an seachtain seo chugainn, ní bheadh a fhios agat maidin sean-araíocht b'fhéidir, ach. Bhí mé ag iarraidh rud beag siopadóireachta a dhéanamh anois roimh a bheas na siopaí róphlódaithe, ach ar aon chaoi, beidh mé ag dul síos, bhuel tá súil agam i gceann coicíse, beidh mé ag dul go Baile Átha Cliath, áit nach raibh mé le tamaillín, so tá mé ag súil leis sin. Tá sé cúpla bliain ó raibh tú i mBaile Átha Cliath, a raibh, nó? Bhí, sé an t-am deireanach a bhí mé ann ná mí roimh rugadh an cailín beag Bhí agus roinnt muid, léinte leat. bhí, chuaigh muid ag seoladh an clár teilifíse a bhí mé ag obair air, Planda go Pláta, sin plug beag, ansin? Sin i mí Eanáir Mí Eanáir. 53. Sea, sin an t-am Yeah. deireanach a bhí mé eh, sa deatach mór, mar a Yeah. déarfá. I- Ar an traein, tá mé ag ceapadh a chuaigh tú, más cuimhin liom i gceart. Chuaigh, is ar éigin bhí Yeah. mé in ann suí ar an suíochán mar gheall go raibh mo bholg chomh mór an t-am sin nuair bhí mé beagnach, bhí an cailín beag beagnach anseo. Is cuimhin liom dúirt duine eicínt, ní dhéarfaidh mé cén duine agus sórt foghlaimeoir Gaeilge agus ní fhaca sé mé le scaitheamh agus dúirt sé Ó, tá tú faighte an-ramhar, ceart. Ach ní hin a bhí i gceist aige, bhí foghlaimeoir Gaeilge ag an am, mar sin bhí sé ag iarraidh a rá go bhfuil tú faighte an-mhór, mór ag breathnú, ceart. Sea, nó go bhfuil like tá an babaí beagnach anseo, ceart. Sea, sea. Dúirt sé, ó, tá tú an-ramhar anois. Sea, sea. Go raibh míle maith agat. Tá a fhios agam, tá a fhios agam. Ach bhfuil a fhios agat, níor bhreathnaigh mé air mar rud maslach mar gheall gur thuig mé nach hin a bhí i gceist aige ach díreach an chaoi a tháinig sé amach sórt borb bhfuil a fhios agat bhfuil a fhios agat nuair nach bhfuil teanga agat céad faoin gcéad amantaí tá tú in ann sórt rudaí a rá atá sórt borb go duine a thuigeann an teanga sin bhfuil a fhios agat um, go leor daoine atá bhfuil a fhios agat a bhíonns ag foghlaim an Béarla amantaí deireann siad an rud atá siad ag iarraidh a rá ach

Anois a raibh chun má chuireann siad go raibh maith agat ach má chuireann siad an teachtaireacht gan aon go raibh maith agat, GRMA nó aon rud. Sea, sea, tá fhios a'm. Ach tá mé cinnte nach nach in é an chaoi atá siad á rá ina gcloigeann fhéin. Ní hea, sin an rud. Ach nuair a fheiceanns tú scríofa é bíonn tú, 'Ó, céard a bhí i gceist acu ansin? Breathnaíonn sé just sórt.
borb chaoi eicínt dhomsa. Is maith liomsa, is é, ní maith liom an iomarca emojis ná aon rud ach is maith liom anois is aríst tá fhios a't emoji, go háirid má tá rud eicínt sórt barrúil agus scéal barrúil nó teachtaireacht barrúil nó pun barrúil nó rud eicínt cuireann mé sórt, tá fhios a't an ceann emoji duine eicínt ag gáirí. nó má iarrann duine eicínt rud eicínt, sórt eh, rud beag conspóideach, bhuel ní conspóideach ach sórt tuairim faoi dhuine eicínt nó tuairim faoi rud eicínt agus cuirim an eh, emoji sin, tá fhios a't an ceann sin tá duine sórt, nó tá sórt ú, sórt corál leis nó sórt ú, sórt.
Is dóigh gurb é an ceann sin is minicí a bhíos mise ag úsáid. Mm. Cuireann sin i gcuimhne dhom cúpla bliain ó shin bhí go leor fadhbanna ann le Sonny agus a dheartháir. Bheadh siad ag troid go mór lena chéile agus bheadh faitíos orm go maródh siad a chéile, bhí siad chomh dona sin ag troid. Is bhí mise bhfuil fhios a't ag cuartú eolais faoi cé acu an bhfuil muid in ann bhfuil fhios a't cé acu an bhfuil muid in ann é sin a stopadh nó an bhfuil muid in ann é sin a laghdú ar dhóigh eicínt. Agus d'fhág duine eicínt comment ar cheann de na videos agus dúirt sí they need to be nurtured. Agus dúirt mise, Gabh mo leithscéal, tá Sonny, tá sé an-nurtured. Dúirt mé, Oh, he gets two forty minute walks a day, he's a very nurtured dog. Ach sin, d'fhág sí freagra tar éis cúpla nóiméad, dúirt sí, Oh, gabh mo leithscéal, neutered a bhí i gceist agam ach an autocorrect, d'athraigh sé go nurtured. Sea, bhuel, sin é, sin é. Tarlaíonn sé sin, sin an, sin an rud freisin, em, te tarlaíonn dhom fhéin, ní rómhinic ach bhfuil fhios a't má bhíonn tú ag cur teachtaireacht nó mar sin sórt Má bhíonn an autocorrect i mBéarla nó i nGaeilge, tá sé in ann sórt eh, athrú mór a chur ar an scéal mar a déarfá. Díreach ag dul ar ais go dtí an abair ponc ie rud, tá ainmneachaí ar na na ndaoine. Mar sin, mar shampla i Dún na nGall tá Áine nó Dónall, Conamara ansin tá Sibéal nó Pádraic, Ciarraí ansin tá Neasa nó Colm agus sna Déise níl ann ach Fi Fianait, ab ea? F B'in an t-ainm? F I A N A I T go breá, níl fhios a'm. Nuair a bhíonns muid ag breathnú ar an teilí agus go an-mhinic feiceann muid go bhfuil Rebecca nó Becca i áit eicínt. Is bhí tusa ag fiafraí dhíom inné, bhí muid ag breathnú ar scannán agus bhí Rebecca eicínt ann agus dúirt tú, Ó, is aisteach d'ainm fhéin a chloisteáil ar an teilí. Dúirt mé, Níl a chor ar bith mar is ainm sách bhuel, bhí mé le coitianta a rá, ach b'fhéidir popular go mb'in focal níos fearr, ach tá do ainm sách neamhghnách. Ní, ní, níor chas mé le mórán daoine leis an t-ainm sin Sea, ní, ní, riamh. sea, sea, bhuel, sin rud atá go maith, bhuel, eh, anseo ar Inis Oírr, em, go leor daoine den t-ainm céanna, mar seo, do, do go leor daoine le Caomhán, Máirtín nó Tomás. dos na leaids, na fir, agus b'fhéidir Máire agus Bríd dos na na mná, na cailíní. Bhuel bhíodh, tá's agam b'fhéidir nach bhfuil, b'fhéidir go bhfuil níos mó éagsúlachta anois ann ach mar sin just so barúil mar gheall dos na na sloinnte,

Bíonn sort leasainm ag go leor daoine anseo mar gheall air sin, mar gheall air sin nó mar gheall ar na hainmneacha céanna, beagnach ag chuile dhuine nó, nó, bhuel, suas go dtí b'fhéidir níos, suas go dtí b'fhéidir scór blianta ó shin b'fhéidir, tá níos mó sort éagsúlachta anois ann ach. Johnny Mattie Fúitín nó is é díreach ainm cumtha atá agam ach ús a leithéide sin nó Johnny Chóil Phádraig Keane nó rud eicínt mar sin. Ó, an rud céanna i gConamara is áiteachaí leis sin. Sea, sea, mar gheall do na hainmneacha céanna is na sloinnte céanna mar seo caithfidh sort idirdhealú a dhéanamh sort ait a dteach bearna agus daoine isteach ón taobh amuigh deireann siad Ó, bhfuil fhios a'd, an bhfuil a fhios agat Máirtín Conneely Ó Conaola? Bhuel, Tá's a'd mar dúirt mé ach ach Fionnán atá ormsa is níl Fionntas, níl eh. ann ach Fionnán amháin. Níl ann, mar seo ní díreach Fionnán mar seo. Tá sé sin go maith bhuel tá's ag chuile dhuine cé mé féin sort. Bíonn, cé ó shéan ar chaoi? Bíonn muide eh, ag úsáid an leagan cé- an leagan Gaeilge denár sloinne go céad faoin gcéad den t-am. Ní bhíonn muid ag úsáid Conneely a chor ar bith. Deir Ní bhíonn. Conneely nó Uí Chonaola. Em, Ach an gcuireann sé sórt cantal ort má chuireann duine ceist ort faoi do shloinne nó faoi d'ainm, do chéad ainm, what's that in English? An gcuireann sé sin olc ort nó bhfuil aon tuairim a't faoi sin? Bhuel, bhíodh mé a rá cheana, bheadh daoine ag fiafraí dhíomsa. Oh, that's a lovely name now, Fionnán. Is what's the English for that now? Deirinnse i gcónaí, you know, Fernando, you know, Fernando. Díreach le, le sort of spochadh astu. Ach Ach um, cheap mise an rud céanna go dtí b'fhéidir gur tháinig mé go dtí an Ghaeltacht gur go raibh mé in mo chónaí san Ghaeltacht nó fiú i ndiaidh sin cheap mé go raibh leagan Béarla ann do chuile ainm Ghaeilge mar sin an cineál sort miotas atá amuigh ansin go bhfuil mar is cuimhin liomsa bhí duine eicínt bhí rugadh babaí agus bhí ainm thug siad ainm don babaí agus dúirt mé le duine eicínt eile as an oileán ó céard é sin i mBéarla agus dúirt sí ní chreidim go bhfuil tú ag cur an ceist sin orm ach bhí mé sórt aineolach faoi sin níor thuig mé ó níl la, Ní hiad na hainmneacha Gaeilge díreach leaganacha d'ainmneacha Béarla, is ainmneacha ann féin iad. Ach go leor den am feiceann tú rudaí ar líne, oh, top ten Irish baby names agus beidh rudaí ar nós, em, oh, em, Sorcha, oh, sin Sarah ach is ainm difriúil é sin, ach bíonn daoine sórt ag rá go b'é an rud céanna nó gur Saoirse go b'in Sarah nó tá a fhios agat céard atá mé a rá sórt. Tá tá sé sin féin fai tá sé sin feicthe agam féin freisin ach tá a fhios agat ainmneacha nós Mícheál, Michael, Máirtín, Ó Martin sé ús ceart go leor ach. Ach ní ní ní ainmneacha fíor-Ghaeilge iad sin tá siad bunaithe ar an ar an mBíobla is dóigh ab ea nach in é nach nach ainmneacha an nach as an mBíobla a tháinig siad sin nach ea Tomás, Mícheál, Máirtín, Maitiú, nach ea, Máirtín, nach as an mBíobla a tháinig siad sin, nach ea? Mar, mar, mar go bhfuilim, ó, ní, ní, ní saineolaí mé féin ach deir, déarfainn é, ach déarfainn ainm nós Fionán anois sin ainm fíor, fíorghaelach, fíorghaelach, mar shampla, tá d'ainmse, Fionán, tá sé níos coitianta thíos b'fhéidir i gCiarraí agus i gCorcaigh nach bhfuil ná a bheadh sé anseo, go traidisiúnta. Tá, tá. Ach tá mé ag ceapadh anois go bhfuil sé ag éirí níos coitianta ná a bhí. Mar shampla, tá mé ag breathnú anseo ar an CSO, an Central Statistics Office, an suíomh idirlín. Tá tú in ann dul ansin, ainm ar bith a chur isteach agus breathnú cé méid daoine, cé méid páistí a rugadh, a tugadh an t-ainm sin dhóibh. pé ar bith cén bliain agus tá sé an-suimiúil nuair a bhí muide ag smaoineamh ar ainm don cailín beag bhí mé ag breathnú ar go leor rudaí ansin. Níl a hainm ar an liosta sin mar caithfidh triúr ar a laghad a bheith ann an bhliain sin go mbeidh na sonraí le feiceáil mar muna bhfuil ach duine amháin leis an t-ainm sin in aon bhliain amháin ní bheidh siad ag iarraidh a chur suas mar tá a fhios agat bheadh sé sin ag cur isteach ar príobháideachas tá a fhios agat má tá aithne agat ar duine le ainm déarfaidh muid Fionán agus nach bhfuil aon Fionán eile ann an bhliain sin. Beidh a fhios agat ó sin an Fionán sin atá mé ag caint faoi. Luíonn sé sin le réasún. Ach feicfidh muid anois, fiche is a ceathair, sin an, níl an t-eolas ann le haghaidh fiche is a cúig fós, ach fiche is a ceathair, meas tú cé méid Fionán, Fionáiníní, Fionáiníní a rugadh? Níl tuairim dá laghad agam. Bhfuil tú ag iarraidh buille faoi thuairim a dhéanamh?
B'fhéidir. Deir mé scór. Faightear scór.
Ochtar. Ochtar. Ochtar, sin. Ochtar. Na. Nuair a rugadh mise sna naochadaí bhí m'ainmsa sách coitianta an t-am sin, ach tá sé sin laghdaithe. Rebecca. Triailfidh mé Rebecca anois, fiche fiche is a ceathair, cén chaoi a raibh na Rebeccas.
Bhuel, déarfainn go bhfuil níos mó ná ochtar ar aon chaoi. Is dóigh go bhfuil dhá scór ar aon chaoi, bhuel, b'fhéidir. Níl 'fhios a'm, níor chuala mise caint ar aon bhabaí leis an t-ainm sin. Aon Rebecca atá aithne a'm orthu, bheadh sí comhaois liomsa nó thart ar comhaois liomsa, mar sin. Ó, bhí fiche is a naoi Rebecca anuraidh. Is cuimhin liom fiche is a ceathair thart ar bheith, nó thart ar, thart ar sin. Nuair a dúirt mé dhá scór. Cuir mé isteach ainm an cailín beag, feicfidh mé an dtiocfaidh sé suas. Is dóigh nach dtiocfaidh mar. Is ainm é atá coitianta ach tá sé litrithe rud beag difriúil. Is ea, litriú atá ann, is é bealach Gaelach mar a déarfá. Níl sé ann ar an liosta. Níl.
Bíonn go deas. Tá sé sin go deas, sea, tá. Ach,
sea, bíonn níos mó, is dóigh, níos mó éagsúlacht ann go ainmneacha anois ná bhí bhfuil 'fhios a'd fiú tríocha daichead bliain ó shin tá i bhfad níos mó éagsúlacht anois ann. Ó tá. Idir ainmneachaí Gaelach agus ansin ainmneachaí deir muid Meiriceánach a thaganns isteach agus
Bhuel déarfainn beagnach chuile chlann go bhfuil i ngar a bheith go bhfuil más uncail deartháir nó col ceathar nó athair nó deartháir nó deirfiúr go bhfuil Pádhraic eicínt nó Tomás eicínt. nó Máire eicínt nó Bríd eicínt nó tá 'fhios a'd ehm eh nó Mícheál eicínt tá 'fhios a'd ag goil siar na blianta tá 'fhios a'd ag gabháil siar glún dhá ghlún tá mé beagnach cinnte go mbeadh ar a laghad eh nó b'fhéidir na hainmneacha sin ar fad eh sa gclann ach em mar a dúirt tú tá níos mó éagsúlacht anois ann. Bhí an t-ainm Rebecca ag barr a réime deir muid eh 1994. Mar sin, thart ar an t-am a rugadh mise, rud beag níos luaithe a rugadh mé ach ach ansin thosaigh sé sórt bhuel is dóigh nuair a bhíonns ainm an-choitianta ní bhíonn daoine ag iarraidh an t-ainm sin a roghnú don pháiste mar bhuel b'fhéidir go mbeadh is go mbeadh aithne acu ar Rebecca eicínt nach bhfuil go deas agus bhfuil tú ó níl mé ag iarraidh an t-ainm sin a thabhairt do mo pháiste mar tá tú mar an Rebecca sin tá sí uafásach. Sea. Agus agus freisin níl tú ag iarraidh ainm a thabhairt do pháiste atá an-choitianta go deo. Meas tú an raibh sórt aisteoir amhránaí mór le rá, an t-ainm Rebecca nó rud eicínt sna naochadaí nó raibh cúis eicínt sórt?
Níl 'fhios a'm ach. Ní ní is ainm an-deas é mar sin sí. Sa ní ní hé an t-ainm is measa is dóigh.
Ach em. Bhí sé barrúil an t-aon Fionnán eile a bhí aithne a'm air nó a bhí mé sort em a bhí sort ina dhuine fásta ná an fear sin a fuair muid gon ár mbainis le damhsa céilí a dhéanamh le daoine. Sea. Cuimhin leat an fear a tháinig Ó Fionnán? sea. Em agus bhí mé ag déanamh iarracht bhí mé ag tiomáint mo charr lá eicínt cúpla bliain i ndiaidh an bhainis agus em, Bhí mé ag déanamh glaoch ortsa leis an voice control ar an Bluetooth agus dúirt mé Siri, call Fionnán? Ach bhí ormsa Fionán a rá mar ní thuigeann Siri Fionnán go b'in, Gaeilge, bhfuil a fhios a'd, ní thuigeann sí F-i-o-n-n-a fada N. Mar sin bhí mé a rá oh, call Fionán? Agus dúirt sí oh, calling Fionán. Agus ansin, d'fhreagair an fear seo an fón agus dúirt, bhí mise a rá leatsa oh, tar amach, táim anseo sa gcarr. Agus bhí sé a rá.

bhfuil a fhios a'd thug sé treoracha mar cuid is mó daoine bhí ann bhfuil a fhios a'd na na yanks is daoine mo chuid gaolta as Meiriceá agus mo chairde freisin b'fhéidir nach mbeadh aon damhsa céilí déanta acu riamh nó nach mbeadh mórán déanta acu is bhí sé sin in ann na céimeanna a spáint dhúinn agus um, bhí sé iontach. Sea mar go leor go do chuid cairde Ní rabhadar, ní dheachadar ag sa nGaeltacht nuair a bhíodar ina ndéaga, cuid acu, cúpla duine. Cuid den, ach ní chuile dhuine. Sea, déarfainn an chuid is mó acu, nach raibh. Na cailíní chuaigh muid ann le chéile ach na buachaillí ní dheachaigh siad ann i ndáiríre. Sea, mar sin dhóibh sin, sort taithí. deas dhóibh sin, rud nach bhfeicfeadh siad ariamh, b'fhéidir, i ndáiríre, mar sin. Ach is é an rud faoi, rud a chiallaíonn Fionnán, nó tá, tá, tá cineál, tá cineál féir, cineál féir fada fionn, fionnán, fionnán. Bíonn sé ag fás sa tsáinn in Éirinn saor is go leor áiteachaí, an fionnán, sin é, tá, tá, tá ciall ansin leis. Agus tá. séú lá déag de mhí Márta, sin é Lá Naomh Fionnán, mar sin bímse i gcónaí á cheiliúradh, déarfainn gur mé, gur mé an t-aon duine ar domhan a bhíonns á cheiliúradh, déarfainn. Á, níor naoi. Cuirim suas ar na meáin shóisialta i gcónaí ar aon chaoi as ort.
I 2018 bhí an méid is mó Fionnáns. ó thosaigh siad ag tógáil na na na sonraí seo is dóigh. Eh 2018 eh bhí cé mhéid dhá dhuine dhéag i 2018. Dhá dhuine dhéag. Ach cuimhin liomsa eh seo chas mé leatsa agus sin tá ná tá Fionnán eicínt bíonn sé ar an raidió am Fionnán Sheahan.
Sea. Irish Independent Indo. Agus ansin an fear sin Fionnán eh. a mhúin an céilí. Agus ansin tá aithne a'm ar roinnt déagóirí is páistí leis an t-ainm ach daoine fásta níl aithne a'm ar mórán Fionnáns ach. Níor casadh orm ach, tá mé ag ceapadh, triúr Fionnán eile in IRL mar a déarfá. Aithníonn Fionnán Fionnán eile.
Bhuel, tá Bhí sé sam. aisteach dhuit, cosúil le Fi-, mar gheall an t-ainm Rebecca, tá sé chomh coitianta ach dhuit, dá bhfeiceá, bhfaca tú riamh Fionnán ar teilí? Bhí Bhuel, Fionnán Fionnán, Sheahan. tá, tá a fhios agam ach character atá mé a rá in aon Ó, chlár nó in aon. ní fhaca Ger, ní fhacas. Bhí mé ag iarr-, bhí mé ag breathnú ar clár Albanach eicínt, agus bhí. Duine eicínt, Ó, nuair a bhí muid in Albain, cuimhin leat. Ó, tá Naomh, tá Naomh Fionnán, Gleann Naomh Fionnán. Gleann Fionnán.
Sea. Agus bíonn siad rud the Glenfinnan Viaduct nó the Glenfinnan, ach sin Fionnán. Sin an áit a chas na Jacobites le chéile, nuair a bhíodar na Sasanaigh, bhuel, in aghaidh na Sasanaigh, sin an áit a chasadar le chéile roimh an Cath Mór, Culloden, nach ea? Mara bhfuil dul amú.

Ach b'fhéidir an tseachtain seo chugainn b'fhéidir, b'fhéidir, bhuel má, má tá, má tá sibh ag éisteacht leis seo anois ar Spotify nó Apple nó YouTube nó Instagram nó cibé cén áit, beidh sibh in ann teachtaireacht a fhágáil agus má tá aon mholtaí agaí dhúinn, má tá aon rudaí, má tá ar, ar an teilí, Netflix nó TG4 nó, nó cibé cén áit, bheadh muid lánsásta, breathnú air agus ár dtuairimí a roinnt agus sea, mar sea, fág, fág sna tráchtanna, fág sna comments, sea. Sea, is más maith le aon duine shoutout freisin, míle fáilte romhat. Sea, sea, déanann muid ár ndícheall aitheantas a thabhairt.